kee na ebe okongwu dibịa nọ kee na ebe okongwu dibịa nọ okongwu dibịa na ana ben johnson okongwu dibịa na ana ben johnson o so na the last set of people galụ anambra airport before gọọmenti wee bịachie ebe ahụ ịghọtago so onye ọbụla nwere ike ịgba ọsọ kịta ịghọtago ya eji bus abalị wee nali ịghọtara ọ na onye ahụ malụ bench na moto mmadụ wee gaa because nwa obere oge kịta a ya-abịachi agba old niger and second niger bridge ịghọtago we must ịkwachakwa ije ụwa so anyị enwude nchi niile ahụ ama m ife kara ọgajik obi o ji wee nọrọ ọgajik fụrụ ka okongwu dibịa gbara ọsọ ịkasukelu ee ịmakwa na ego iyi aguleri camouflage iwo taa wo ama ebe ebe a ka esi wee ma ya aka wee sere ego flight o ji wee gba ọsọ settlement kpatakpata ọ narie eche m na ụnụ sị na mmiri ọkụ aha egbu mbe keri ife na-achụ ghụ

20 mil or 20 million uh, naira fine or both is not a child's play ịghọtago it is only a child that will put aka n'ọkụ expect ya na ọkụ aha ya agba aka okongwu so na the last set of people that luckily through the anambra state airport ndị ọzọ niile owerri Port Harcourt ya wo the ideal option for you iji wee mevu o nwekwa ka m si arị anụ news so na o nwere ka esi wee fụ eke hit na na na calabar this woman ebe a na-ele nni n'ore o nwere ka m si wee nụ kepu kepu na o nwere onye pụtara ebe ahụ wepụta eke hit ebe ọ na-eli nni ịghọtago ee ama na eke hit wụ onye ọkịja nke ọ na-erizi nni na bini ịbụ na odogwu nọ n'ụzọ wee na-ana eko ịghọtago eko ka onye ọ na ana na nke ikpeazụ a ịghọtago ụna afụ bụ ife agwara m ụnụ agwa that there will come a time oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ I told you people unu mara chukwu aka n'iru ụnụ mara chukwu aka n'iru chineke wee binie n'iwe na nke ikpeazụ a wee nya wee possess ya anambra state government wee chi ime mkpocha na nzacha ịghọtago wee chi ime mkpocha na nzacha ụnụ kpara ebe eru si efu wee kwuo na chukwu anọghọ wee dara jizọs wee kpọrikọọ ya afa wait o nwere another set of people a na-abịa I'm only giving you people expo ọkwa ịfụrụ all these people na-bring about religious crash na Anambra steeti unu wụ the next set of people jeenu detue na akwụkwọ today I predicted this one countless time o oh. ụbọchị m mere vidio maka arụsị Ọkịja na ụbọchị m mekwara another video I told you people that another government will come in place and that government na arụsị Ọkịja and ụfọdụ ndị dibịa asị a cannot escape ịghọtago i said it and it happened i said it and it happened ọkwa ịfụrụ ndị niile a na-eweta religious crash na Anambra steeti Matthias na ndị otu ya unu wụ the next set of people jee mark ya na akwụkwọ tata meanwhile

vum ka mma karịa statement o so na the last set of people si airport wee gaa before e wee dachie ebe a nwa obere oge kịta anyị adachie eba Second Niger bridge so ọ kakwaalụ Chike mma na o jiri ime abalị cross Asaba kwụsịgodu na nke Ezeobi weruzie ụtụtụ next day ya wee fụ ụzọ wee gaa abụọ oke n'ọsọ ngwere n'ọsọ anyị eme mkpocha na nzacha anyị wee mara one anyị ha maka unu mere alụ unu mere alụ ụmụnne anyị wee hapụ unu unu na-eme mpụ na aghụghọ unu na-eme ha wee na-achụgharị ndị pastor this ụka this pastor that ụka that unu wee were aka na-egwu Chukwu n'anya Chineke nọlụ na ọ na-enye onye mmehie ogologo ụdọ gosi na mmehie pụọ ọhọ maka mgbe igwuri ya aka n'anya ma mgbe imegidoro ife wee mejọọ mmụọ nsọ maka na asị na imejọọ mmụọ nsọ ịma na o nwerozi mgbaghalụ unu kpara ebe ewu si efu ịghọtago and the time of judgment is now ike ahụ ebinigo ịkwụ onye ọlụ ụgwọ ọlụ dịka ọlụ si wee dụ ịghọtago cheki elu ọnụ Okongwu dibịa ka unu ma na o luo n'ebe ọ na-eje o bukuru ofe egwusi na Lagos before ọ bịaba how long ka ọ ya-eriwe ofe egwusi ya richaa ejikwana pride nata ọkwa ekwuchi ife ya were pride bata ka ị bịa gosi ndị mmadụ na ị gbahọ ọsọ aka ya-akpalụ gị aka ya-akpalụ gị ọkwa ịfụgo na chiki unu ahịa n'ije a maka na nna wee wuo ohi ịghọtago na nna wee wuo ohi ndị unu deceive-uru waja ha agụghọ ha agụghọ ọnụ and ekwuchago m anọ mbe m bịa tie m ife anọ mbe m bịa tie m ife ọkara ihe etu a Okongwu nwa a ma ama you are welcome to Lagos anyị amarọzi where your next destination anyị amarọ na Lagos nọ transit ka ị na-abịa ka o nwere ebe ụgbọ gụ bu aga ka o nwere ebe ọzọ ụgbọ gụ na-aga aga ndị dibịa kịta ya-eje bughasịcha oke ite niile ndị ya awụghara n'izu a ka nkụ maka ya dazie chukwu oke ite o nwezi ayadazi egburu ite anụ o nwe ife ayadazi emere ite ite e wee kpọghewe ọnụ wee wewe mmadụ ndị ya anwụ anwụ ka nkụ ndị ya awị ara ka nkụ ndị ya eti ka ego mara wita nkụ ịghọtago nke ebere ya na mgbawu because anyị ebukọrọ ite unu niile ahụ jezuo anyị amazi nke wu onye e mixie nke okeke na nke okonkwo e mixie nke okonkwo na nke okeke iche ọwa ka gọọmenti bịa bịawe ka afọ ya afọ afọ ejuọgụ kedu ife ya akọwa ịghọtago so the game is up